Breandán Mac Cormaic, ach ní bheidh mé mar chathaoirleach anocht, tá mé anseo díreach chun an cathaoirleach a chur i bhur láthair, Seán Ó Conláin, atá ina bhall de Theacht Aniar agus go bhfuil saineolas aige ar chúrsaí eiceolaíochta, agus gan a thuilleadh moille, tabharfaidh mé an cathaoirleacht do Sheáin. Go raibh maith agat, a Sheáin. Go raibh míle maith agat a Bhreandáin agus tá fáilte romhaibh go léir go dtí ár ceathrú ceann den sraith cainte. Mar a dúirt Breandán is ball mé de Theacht Aniar. Déarfaidh mé cúpla focal mar gheall orm féin sara gcuirim Michael Cronin i láthair. Tá a fhios agam go bhfuil fonn oraibh go léir Michael a chloisint ach is. Is ball mise freisin de Feasta, now is feasta ponc org, ní hé an irisleabhar, ach ba bhreá liom a rá is an Fondúireacht um Eacnamaíocht Inbhuanaithe, nó sin an Béarla, the Foundation for the Economics of Sustainability, agus tá tionchar an-mhór ag Feasta agus na smaointí atá i Feasta ar mo smaointe féin ag teacht isteach san sraith anocht. Agus go háirithe tá baint againn le gluaiseacht idirnáisiúnta agus cloisfimid faoi seo an tseachtain seo chugainn, ceapaim, chun mar a ghlaonn siad tascairí nua eh, i leith folláine a chur le chéile. Now, tá sé seo i clár an rialtais, em, so seo in, indexes of well-being as Béarla. Agus cuirim é seo i gcomhthéacs an, an, eh, na cainte anocht, like, an folláine, an cultúr a chur in áit innéacsanna den eacnamaíocht agus an tuairim iomlán de éiceolaíocht agus éiceolaíocht teanga agus cultúir agus go háirithe éiceolaíocht agus go bhfuil baint aige leis an nGaeltacht. So just cúpla rud sara thosnaímid agus sara thugaim an microphone do Michael. Ba bhreá liom go pearsanta, agus déarfainn le Michael freisin, go mbeadh sibh páirteach san rud seo. Is díospóireacht, ní cur i láthair. Is saghas comhrá a bheidh idir an bheirt againn ach ba bhreá linn, leis an mbeirt againn, go mbeadh sibh páirteach ann. Is féidir ceisteanna a chur ach is féidir freisin bhur dtuairimí a chur i láthair agus. Ná bíodh leisce oraibh scrí tuairimí a scríobh san chat. Is féidir linn i gcónaí teacht ar ais go dtí na tuairimí muna n-éiríonn linn anocht. Focal amháin faoin bhfoclóir atá á úsáid againn. Bhíos ag smaoineamh ar seo mar ceapaim go bhfuilimid saghas ar crosbhealach ana-shaibhir leis an bhfoclóir atá á úsáid againn. Tá a fhios againn, Michael agus mé fhéin, ní cainteoirí ó dhúchas sinn. So níl níl caint na Gaeltachta againn. Agus táimid ag caint mar gheall ar saibhreas agus cultúr na teangan. So táimid an-choinsiasach mar gheall ar sin. So sin, mar a dearfá, réimse amháin, an an foclóir atá bainteach leis an dúchas, an cultúr agus an Ghaelainn. Ar an dtaobh eile den scéal chuirfinn an chaint acadúil agus go háirithe an leabhar atá scríofa ag Michael, tiocfaimid ar ais chuige, tá a lán coincheapanna ann a bheadh, ceapaim, beagán beag difriúil ón ngnáthchaint a bhíonn ag daoine, go háirithe sa Ghaeltacht, ach fiú ag Gaeilgeoirí agus fiú ag muintir an Bhéarla. Agus ansan ceapaim i lár tá an foclóir seo go léir mar gheall ar inbhuanaitheacht agus éiceolaíocht agus an eolaíocht agus na tuairimí go léir atá ag teacht chugainn mar gheall ar an pobal nua, as Béarla deireann siad the commons nó resilience agus na focail sin. So ceapaim gur foclóir nua do Gaeilgeoirí b'fhéidir, for certain go háirithe dom féin, agus ba bhreá liom bhur dtuairimí a chloisint mar gheall ar sin freisin. So sin sin é go léir atá le rá agamsa. So is mór an onóir dom uimhir a haon bheith páirteach agus uimhir a dó bheith ag cur ceisteanna ar Michael. Is ollamh le Fraincis é i gColáiste na Tríonóide ach tá go leor scríte aige, má fheiceann sibh tá leathanaigh agus leathanaigh de na haltanna agus na leabhair atá scríte aige thar na blianta, ach thug mise faoi ndeara go bhfuil i leith na teangan Tá go leor scríte aige faoi aistriúchán teanga agus an saghas, an identity, sin an focal atá trí a lán de na rudaí atá scríte aige. Now tá an leabhar seo a scrígh sé i 2019, An Ghaeilge agus an Éiceolaíocht, ach tá sé ag scríobh mar gheall ar seo le fada siar agus ligfidh mé do Mhichael tosnú ar sin. So an chéad cheist a chuirfinn ort Michael, Cad a spreag tú an leabhar seo a scríobh, i lár na scríbhneoireachta go léir acadúla atá á dhéanamh agat, an Ghaeilge agus an éiceolaíocht? Tá do mhicreafón múchta.
Bhuel is dóigh sa gcéad dul síos thosaigh mé ag smaoineamh ar leabhar mar seo a scríobh mar bhí mé sórt scanraithe faoin sórt easpa díospóireachta a bhí ann faoin sórt an ceangal idir feasacht timpeallachta agus feasacht teanga. Mar shampla, sa 2017, Scríobhas leabhar mar gheall ar chúrsaí aistriúcháin agus cúrsaí éiceolaíochta agus bhí mé ag scríobh mar gheall ar theangacha difriúla an domhain agus an geilleagar domhanda agus an tionchar a bhíonns ag fórsaí socheolaíocha ar fhorbairt teangan agus ar fhorbairt geilleagrach. Agus ansin thosaigh mé ag smaoineamh, bhuel cad mar gheall ar an mbaile? Cad mar gheall ar Éire í fhéin? Cad tá ar siúl anseo? Agus an rud a thugas faoi deara ná go raibh cinnte díospóireacht in Éirinn mar gheall ar chúrsaí éiceolaíochta, go mór mór, is dóigh liom, i measc na ndaoine óga. Bhí tuiscint áirid acu mar gheall ar phriacal, ar an bpriacal éiceolaíoch. Cinnte, bhí an dioscúrsa sin ann, bhí lucht labhartha na Gaeilge ag ag agóidíocht agus ag feidhmiú ar son na teanga nó ar son slánú na Comhairle Gaeltachta. Ach bhí an dá sort dioscúrsa scartha amach óna chéile. Agus cheapas féin an dtuigeann tú go raibh sé sin sách ait nó níos measa ná sin scanrúil toisc gur cheap mé go raibh sort dlúthcheangal idir an dá rud, gur an rud ba thubaistí, mar shampla sa naoú haois déag nuair a chailleadh an-chuid Éireannach, smacht nó tuiscint nó eolas ar an nGaeilge, gur chaill siad freisin smacht ar theanga na timpeallachta. Ní raibh siad in ann cur síos a thuilleadh ar an timpeallacht, na téarmaí, na focail, you know, a bhaineanns le plandaí, a bhaineanns le crainn, a bhaineanns le hainmhithe, na scéalta a bhaineanns leis na sléibhte, leis na goirt, an córas miotaseolaíoch an córas bhéaloideas a bhí taobh thiar den. So an tuiscint bhunúsach sin, is dóigh liom go raibh sé sin caillte ag an-chuid Éireannach agus dá bhrí sin, bhí deacrachtaí, is dóigh liom, faoi leith againn aird cheart a thabhairt do thábhacht na timpeallachta mar is léir go rabhamar, go dtí le déanaí, chun deiridh ar an-chuid tíortha Eorpacha ag glacadh leis an bhfeidhm sin agus an tuairim tuairim a bhí a'msa agus tuairim atá a'msa fós ná go bhfuil dlúthnasc ann idir na deacrachtaí a bhíonns againn le ceist na timpeallachta agus na deacrachtaí a bhíonns againn le ceist na teanga. A Sheáin, yeah.
Tá mé rómhaith. Sular théimid níos faide, b'fhéidir gur fiú bunchloch a chur síos. So, i d'aigne agus is féidir leat bheith go mion, cad is brí le éiceolaíocht teanga? So, conas a fheiceann tú é sin? Mar is dócha go bhfuil tuairim againn cad is brí le éiceolaíocht i leith, mar shampla, crann dair nó an timpeallacht. Ach nuair a labhrann tú faoi éiceolaíocht agus nuair a bhíonn tú ag caint faoi theanga, Cad tá i gceist agat? Is
dóigh liom go bhfuil dhá rud i gceist agamsa. An chéad rud maidir le éiceolaíocht teanga, baineann sé sin leis na struchtúir a bhíonns ann chun teanga a chothú agus baineann sé sin leis an ceangal idir an córas oideachais, an córas sláinte an córas iompair, an córas eacnamaíoch agus bíonn sláinte na teanga ag brath ar na fórsaí sin éagsúla. Sin, is dóigh liom, an sort of gnáth-thuiscint atá ar éiceolaíocht teanga nó ar language ecology. Ach tá brí faoi leith á fhorbairt agamsa, sé sin le rá go dtugann teanga, uirlisí dhúinn chun an timpeallacht a thuiscint, chun cur síos ar an timpeallacht, chun rudaí a thabhairt faoi deara. Mar shampla, nuair a fheiceann tú sliabh nó nuair a fheiceann tú gort nó nuair a fheiceann tú planda agus is féidir leatsa focal planda a rá nó an focal crann a rá nó an focal gort a rá ach má tá focal faoi leith acu, má tá tú in ann a rá gur fuinseog nó dair nó beith an crann atá ann, tá tuiscint níos doimhne agatsa agus agus baineann an tuiscint sin le, tugann tú faoi deara go bhfuil difríochtaí ann idir na cinn éagsúla, na goirt éagsúla, na plandaí éagsúla, agus tugann sé sin cuireadh duitse dul níos doimhne isteach sa scéal agus eolas a fháil mar gheall ar na difríochtaí sin. Ach muna bhfuil tú in ann na difríochtaí sin a aithint, níl you know níl fonn ar bith a'd agus níl tú in ann dul níos doimhne isteach sa scéal. Mar sin is dóigh liom go mbaineann ach ní amháin an dtuigeann tú sórt cúrsaí téarmaíochta ach cúrsaí tuisceana a bhaineanns leis an áit, an gort, an ceann, an planda, a lonnú i gcomhthéacs faoi leith, comhthéacs a bhaineann le stair do mhuintire, stair na háite, stair na gcultúr a bhaineas leis agus tá na rudaí sin uilig. Tá siad lonnaithe i gcroílár na teanga. Maidir leis an sort tírdhreach nó timpeallacht, bíonn sort comhrá leanúnach ann idir an cine daonna agus an timpeallacht, is é sin a rá go múnlaíonn focail go múnlaíonn scéalta an léamh atá againn ar an timpeallacht agus bíonn tionchar ag an timpeallacht ar na focail agus na scéalta a bhíonn in úsáid againn. Mar sin, i mo thuairimse, tá an sort an éiceolaíocht teangan seo chomh bunúsach leis an sort léamh eolaíochtúil atá ann ar chúrsaí cúrsaí timpeallachta. Yeah, i do leabhar luann tú a lán dáiríre an tuairim de áit ina áit cónaithe agus d'iontar agat i dtaobh na logainmneacha ach b'fhéidir Má chuireann tú an tuairim de, mar shampla, cultúr an chónaithe i gcomhthéacs na rudaí sin, i gcomhthéacs na timpeallachta agus i gcomhthéacs teangan agus éiceolaíocht, b'fhéidir go bhféadfá a mhíniú. Tugann áit an tuairim seo de de tábhacht áit chónaithe in áit áit seilbhe a bhí againn go háirithe le linn am an Tíogair Ceilteach. So b'fhéidir go bhféadfá é sin a mhíniú le do thoil.
Yeah, sin is thugas faoi deara mar shampla nuair a bhíonn le linn an Tíogair Cheiltigh agus an fiú théis an tréimhse sin, go gcuirtear béim leanúnach i gcónaí sna meáin ar chúrsaí sealúchais, an rud a bheith i do sheilbh. Ar bhealach, is furasta é sin a thuiscint i gcomhthéacs stair na hÉireann, nuair a bhí an-chuid deacrachtaí ag muintir na hÉireann seilbh, you know, a fháil agus a ghlacadh ar an tír nó ar na tailte agus go raibh siad díbeartha amach as na tailte sin. Ach is dóigh liom, an drochthoradh, ná gur chaill. an-chuid daoine an seort tuiscint atá níos tábhachtaí fós ná seilbh ná an fheasacht nó an tuiscint ar bheith i do chónaí in áit agus bheith i do chónaí go feasach ar áit. Ach muna bhfuil an seort an feasacht teanga agus muna bhfuil an seort an t-eolas faoin áit atá lonnaithe sa teanga, Tá sé i bhfad níos fusa féachaint ar áit mar, mar áit atá oiriúnach do shealúchas seachas a bheith oiriúnach do chúrsaí maireachtála, you know, bheith, bheith i do chónaí in áit. Agus is dóigh liom féin an coincheap seo an áitritheora, an duine atá ag, ina chónaí go feasach in áit, go gcaithfimid béim a chur air seo seachas an rud seo faoi seilbh. a ghlacadh ar áit agus sin an t-aon rud nó an rud is bunúsaí. Ach mar a dúirt mé, is dóigh liom go bhfuil an ceangal idir an meon seo agus an drochmheas a bhí ar ar chúrsaí timpeallachta go dtí le déanaí, is dóigh liom go bhfuil dlúthnasc ann idir géarchéim teangan agus géarchéim timpeallachta.
Yeah, well, yeah, there will, um, with five poem, uh, Martin, will meet all right. Yeah. Yeah yeah grand ok let me right so braithim go bhfuil baint aige leis an tuairim eile a luaigh tú mar gheall air sin ná an tslí go bhfuil an le linn an ní raibh baint ag an Tíogar Ceilteach leis ach bhíomar mar chuid de ghluaiseacht domhanda eacnamaíochta agus go raibh na agus tá siad fós na comhlachtaí móra idirnáisiúnta agus iad ag roghnú cá cá háit go raghaidís, bunaithe amháin ar cé chomh saor agus a bhí sé, agus bogann siad leo agus tá sé fós ar siúl. Agus is dóigh liom gur ghlaoigh tú an ré domhandaithe air sin agus go bhfuil faoi láthair, agus feicimid é le linn an tréimhse seo leis an víreas, táimid ag ceistniú é sin, gur féidir earraí a chur ó. taobh amháin den domhan go dtí an taobh eile ó chúinne so agus go nglaonn tú an réabhlóid an tseachtraithe air sin go bhfuil tábhacht i bhfad níos tábhachtaí ag baint leis an áit ina ina mbíonn tú lonnaithe ach bheadh ceist agam ort cad é like a lán den den rud a shlánaigh sinn le linn an bhliain atá imithe ná na comhlachtaí móra idirnáisiúnta atá lonnaithe in Éirinn, go háirithe na pharmas, agus an polasaí atá ag an rialtas faoi láthair mar gheall ar iad a mhealladh anseo i slí, na Googles agus Facebooks agus iad san go léir atá lonnaithe in Éirinn. So, an bhfuil tú a rá go mba chóir dúinn na polasaithe sin a aistriú agus go dtí cén saghas rud chun dul go dtí an tábhacht sin atá ag baint le háiteanna agus áiteanna bheaga mar shampla. Bhuel, n'fheadar ar bhealach mar tá an ghéarchéim éiceolaíoch chomh baolach sin. Táim ag smaoineamh ar an leabhar sin le David Wallace Wells, The Uninhabitable Earth agus tosnaíonn sé le abairt amháin. you know, tá an scéal go dona agus tá sé i bhfad níos dona ná mar ná mar a cheapann tú. Agus is dóigh liom an sort of an eiseamláir nó an córas atá ag cur i bhfeidhm nó atá mar bhunchloch ag polasaithe an rialtais ná cur leis réabhlóid an tseachtraithe seo, an córas mór Fordach seo agus ag iarraidh an córas táirgíochta a scaipeadh ar fud an domhain. An bhunfhadhb ná níl an domhan in ann cur suas a thuilleadh leis an gcóras sin. Táimid, nó táimid go mór faoi bhrú an chórais sin agus droch thorthaí an chórais sin agus dá bhrí sin is dóigh liom, go gcaithfimid bheith ag smaoineamh ar threo iomlán difriúil a bhaineanns le réabhlóid na hinbhuanaitheachta, sé sin, an dtuigeann tú, na rudaí is tábhachtaí, na rudaí is bunúsaí a bhaineanns le cothú an duine, a bheith lonnaithe sa sa timpeallacht nó sa chomhthéacs áitiúil agus is dóigh liom go bhfuil eacnamaithe áirid go bhfuil cuid acu agus táim ag smaoineamh ar mar shampla daoine cosúil le Fionbar Ó Brolcháin agus James Kennelly agus daoine nach iad go gcaithfimid bheith ag smaoineamh anois ná cé hiad na féidearthachtaí maidir le córas geilleagrach nua a bhunú, córas a bheas bunaithe ar acmhainní áitiúla seachas a bheith ag brath ar rud atá chomh leochaileach sin ná an córas mór domhanda seo. Now is féidir a rá ar bhealach go bhfuil sé sin an-mhíréadúil. Ach féach ar thorthaí na réadúlachta faoi láthair. go bhfuil muid i mbaol ollmhór de bharr an ngéarchéim timpeallachta agus Dá bhrí sin, is dóigh liom go gcaithfimid bheith cuíosach amhrasach faoi na daoine pragmatacha, na daoine réadúla, atá sásta an córas seo a chothú agus ar bhealach tá sé níos tábhachtaí fós bheith ag smaoineamh ná conas an réabhlóid nua seo a chur i bhfeidhm. cur, a chur i gcríoch. Bhí tuairim eile a thaitin go mór liom i do leabhar, an coincheap lárnach a dúirt tú, go raibh de ghnáth sa seanchreideamh an rí pósta le bandia na talún, okay, agus. De ghnáth bhí comhacht speisialta ag an bhfile ag an am an idirghabháil a dhéanamh idir na críocha daonna agus an taoiseach a bhí i mbun na críocha daonna so ach ag an am gcéanna bhí críocha nádúrtha agus ósnádúrtha agus is an bandia a bhí i mbun an rud sin go léir, sin an sealbh agus. Idir an dá chríoch bhí an file mar idirghabhálaí idir an dá thaobh agus ba bhreá liom go labharfá beagán beag mar gheall ar an bhfile inniu, cad is brí leis an bhfile ón chomhthéacs seo, cé dhéanann an nasc sin agus cén bhaint atá ag an teanga leis sin, go háirithe in Éirinn agus conas a thuigimid é sin?
Bhuel, is iomaí bealach. Mar baineann na focail sin, so sort of príomhbhrí an fhocail sin ná fís nó fios nó radharc, you know, agus tagann an focal sin ón Ind agus is, you know, agus an cumas a bhí ag an bhfile ná féachaint go grinn ar rudaí a bhí ag titim amach agus bhí sé nó sí in ann a aithint go raibh drochrud ag tarlú ná go raibh fadhbanna ann. Nuair a bhíonn sórt droch-cheo ar an timpeallacht, thaispeáin sé sin go raibh fadhbanna ann maidir le cúrsaí riartha nó le cúrsaí flaithis, drochstaid na timpeallachta, gurbh ionann sin agus drochstaid na polaitíochta. Is dóigh liom féin i láthair na huaire go bhfuil ról lárnach fós ag. ag scríbhneoirí, ag na filí agus ag na húrscéalaithe agus ag na drámadóirí mar tá an saibhreas teanga agus saibhreas tuisceana sin acub agus tá sé sin á léiriú chuile lá, is dóigh liom, ag scríbhneoirí Gaeilge na tíre seo. Ach is dóigh liom freisin go mba chóir do go bhfuil tráchtairí áirid, go bhfuil scoláirí áirid, go bhfuil an t-aos óg, go bhfuil siadsan mar idirghabhálaithe anois mar cad atá déanta ag aos óg na tíre seo An rud atá déanta acu ná tá siadsan théis a thaispeáint dúinn nach bhfuil todhchaí ar bith i ndán dóibh muna bhfuilimid sásta ár bpolasaithe a athrú. Agus uaireanta is dóigh liom feictear go minic go mbíonn an sort. an tuiscint nó an t-eolas ag baint le daoine oilte agus taithí acu ar an saol agus is dóigh liom, feicimid faoi láthair go bhfuil tuiscint agus eolas faoi leith ag an aos óg agus gurb iad siúd b'fhéidir na hidirghabhálaithe is réabhlóidí dá bhfuil ann sa tsochaí seo.
So do luamar nádúr agus cé atá ann chun sinn a spreagadh le nádúr ach ar ndóigh tá tá géarchéim ar siúl ó thaobh éagsúlachta freisin, bithéagsúlacht agus Tá sé an-dheacair do mhionteanga a háit a fháil i measc na dteangachaí móra agus go háirithe an Bhéarla. So agus de gnáth tá an coincheap ann agus luann tú é like bíonn tosaíocht ag aon rud atá úsáideach. agus de ghnáth sin an cheist go minic a chloistear le na teanga, so cén úsáid atá agam as Gaeilge nuair atá Béarla agam? So an bhféadfá an dá choincheap sin a chur le chéile le do thoil?
Yeah, is dóigh go bhfuil an dochar go deo déanta ag meon sin an fhóntachais nó instrumentalism ní amháin don Ghaeilge you know ach freisin don timpeallacht, an sort cultúr seo an stoite, caithfidh tú you know rudaí a tharraingt amach a bhaint amach ón timpeallacht agus úsáid a bhaint as na rudaí seo agus ansin iad a chaitheamh amach. You know, sin an sort, an meon sin. Tá an dochar go deo déanta don timpeallacht atá bunaithe ar an meon sin ach díreach an meon céanna atá ann i gcás na Gaeilge. Cén fiúntas atá ag baint le labhairt mionteanga? Cad is fiú staidéar a dhéanamh ar litríocht na Gaeilge sa scoil sna scoileanna? Níl sin praiticiúil in aon chor. Agus an rud seo mar gheall ar an úsáid nó úsáideacht rudaí, an dochar atá déanta ag an meon sin i dtreo na timpeallachta, tá an dochar céanna déanta i dtreo éagsúlacht teangan agus an toradh céanna a bhíonns ar an dá rud ná monacultúr, monacultúr talmhaíochta monacultúr eacnamaíochta agus ansin monacultúr teangan agus is dóigh liom ceann dos na drochthoradh a bhíonn ná an sort an réimse airde ná an rud a tharlaíonns nuair a labhraíonns tú teanga faoi leith ná tugann tú aird ar rudaí faoi leith. Nuair a, mar shampla, nuair a fhoghlaimíonn tú Fraincis nó Spáinnis, tosnaíonn tú ag éisteacht le cláracha Spáinnise, ag léamh leabhartha Spáinnise, ag léamh nuachtán i Spáinnis, agus ansin tugann tú faoi deara go bhfuil scéalta ann nach bhfuil cloiste a'tsa i mBéarla nó i nGaeilge nó agus díreach you know i ndáiríre nuair a thosnaíonn tú ag ag ag foghlaim teangacha breise tugann tú faoi deara go bhfuil do do réimse airde roimhe sin an-chúng go bhfuil sé teoranta do do theanga amháin agus is dóigh liom mar shampla i gcás na hÉireann go bhfuil an-dochar go deo déanta ag an sort, an an monacultúr teangan sin do mhuintir na hÉireann go bhfuil an réimse airde teoranta do dhearcadh Béarlóirí ar a domhan agus, níos measa ná sin ar bhealach, ná ar ár tír féin mar an t-eolas sin atá ann leis na céadta, na mílte bliain ar an tír, ar a timpeallacht, sa Ghaeilge, tá sé sin faoi cheilt ag éinne nach bhfuil an Ghaeilge acu agus atá ag brath go huile agus go hiomlán ar aon léamh an Bhéarla. ar a timpeallacht. Is dóigh liom b'fhéidir go bhfuil baint aige leis sin leis an úsáid go mbaintear as an teanga agus luann tú teanga seirbhíse i gcomparáid le teanga chultúir nó an tslí go n-úsáidimid agus Bíonn a lán deacrachtaí, go háirithe muintir na Gaeltachta nó ag an gnáthshaoránach dul i ngleic leis an stát as Gaeilge, as an céad teanga. So so cad iad na himpleachtaí don teanga nuair atá an Béarla comh láidir agus go dtuigeann gach éinne, mar a duirt Conchúr Ó Giollagáin ina chéad léacht, so tá an Béarla chun tosaigh orainn mar. Tuigeann gach éinne, is eisceacht nuair a bhíonn eisceacht amháin ann do dhuine, duine amháin nach labhrann Gaeilge, ansan aistrímid go léir go Béarla. Ach conas gur féidir a dheighilt idir an próiseas nuair a bhíonn Gaeilge á úsáid mar teanga seirbhíse chun seirbhísí a bhaint amach leis an stát nó é a úsáid don cheol agus don chraic agus don chun na logainmneacha a thuiscint agus na scéalta agus na miotaseolaíocht agus gach rud, nach bhfuil aon bhaint acu leis an ngnáthshaol, mar a déarfá. Yeah, bhuel sin is an bhunargóint atá agamsa ná go bhfuil na rudaí sin lárnacha. go bhfuil an mhiotaseolaíocht, go bhfuil an ceol, go bhfuil na scéalta, go bhfuil na logainmneacha, níl siad imeallach. Sin an sórt, an seantuiscint roimh ghéarchéim na timpeallachta, go raibh na rudaí seo, is you know an mana seo a bhí ar thithe tabhairne áirid, you know ceol, craic agus caint agus you know agus gur rud imeallach amach is amach a bhí ann. Ach an rud atá taispeáinte, ag an-chuid daoine atá théis staidéar leanúnach a dhéanamh ar ghéarchéim na timpeallachta go bhfuil na rudaí seo lárnach. Níl siad imeallach. Ach is dóigh liom an dúshlán is mó againn ná an. béim a chur ní amháin ar theanga seirbhíse, sé sin go mbeadh seirbhísí ar fáil do lucht labhartha na Gaeilge, cinnte tá sé sin thar a bheith tábhachtach agus lárnach, ach go gcaithfimid freisin béim a chur ar aidhm chultúir na teangan ach aidhm chultúir na teangan sa bhfad is go mbaineann sé sin le cur chun cinn na sochaí agus le cur chun cinn geilleagrach agus baineann sé sin le béim a chur ar leithleachas teangan. Cé hiad na rudaí a bhaineanns leis an teanga? Cén eolas atá ann? Cén tuiscint atá ann? Cén feidhmiú atá ann? Céard é an sórt dearcadh atá sa teanga sin nach bhfuil ar fáil i dteanga eile cosúil leis an mBéarla. Is é sin a rá go bhfuil ceist an chultúir, na ceisteanna cultúrtha, níl siad imeallach in aon chor. Baineann siad go díreach le hinbhuanaitheacht agus le hathléimneacht na sochaí.
Tá. B'fhéidir go ndéanfaidh mé iarracht tuairimí an lucht féachana nó an lucht éisteachta, má tá aon cheist ag aon duine nó tuairim agat, má aontaíonn tú le Michael ar aon rud nó muna n-aontaíonn tú, anois an t-am chun é a chur síos. Fágfaimid beagán beag ama ag an deireadh díobh nó má tá rudaí ag teacht isteach. Is dóigh liom go bhfuil duine amháin tar éis rud a scríobh ach fanfaidh mé go dtí go mbeidh cúpla duine tar éis a dtuairimí a chur i láthair. Réimse eile atá scríte agat ná i leith an tráma, an tráma go léir a d'fhulaingíomar i leith na teangan, go háirithe luaimid an drochshaol nó an gorta agus an nasc a bhí nó atá fós idir an béal agus an ithe agus an teanga so agus go bhfuil na rianta sin ann fós agus go bhfuil sé an-deacair don phobal labhairt faoi agus go háirithe na meáin, ní labhraímid faoi so. Cad é an bhaint atá aige sin go léir leis na tuairimí nua seo de chur an chultúir mar a deireann tú atá saibhir agus é sin a chur chun tosaigh in áit teanga seirbhíse agus go bhfuil baint aige le seilbh agus leis leis an saol eacnamaíochta mar a fheictear é faoi láthair. So an tráma sin, cad é an bhaint atá aige leis?
Bhuel, ceist an-spéisiúil. Thugas faoi deara mar shampla le déanaí. Bhí dhá chlár ann ar Teilifís Éireann mar gheall ar an nGorta, ar an aimsir, an drochshaol agus bhí siad go breá agus bhí na staraithe éagsúla ag caint mar gheall ar an nGorta ach, Bhí amhrán Gaeilge amháin ag deireadh an dara chlár agus luaigh, is dóigh liom, staraí amháin ceist teanga ach b'in an méid. Agus bhí sort of ionadh an domhain ormsa nár luadh ceist na teanga a bhí chomh lárnach sin maidir le hiarmhairtí maidir le torthaí an tréimhse sin mar mar an rud a tharla agus is dóigh liom gur luaigh mé obair a rinne staraithe agus scoláirí ar chúrsaí gorta i dtíortha eile agus an rud a dúirt siad ná go mbaineann go minic tráma teangan le tráma gorta mar uaireantaí baintear úsáid as an ngorta mar uirlis troda chun daoine a dhíbirt amach ó áit faoi leith agus iad a chur go háit eile, agus iad a dhíbirt amach ó theanga faoi leith agus iad a chur go teanga eile. Agus go mbaineann an, go mbíonn dhá aidhm ag an mbéal, bíonn tú ag ithe i do bhéal agus bíonn tú ag caint le do bhéal agus ansin bíonn an béal mar áit lárnach an tráma. Agus is dóigh liom féin nuair a fheiceann tú, nuair a léann tú na scríbhínní, na hamhráin atá scríofa mar gheall ar an dtréimhse sin agus nuair a fheiceann tú na torthaí a bhí ar shaol na daoine ó thaobh an sort tuiscint a bhí acu ar an mbaile dúchais, ar an timpeallacht agus chuile rud. Go raibh tráma, go raibh fíorthráma ag baint leis an athrú. teangan. Agus is dóigh liom féin, bhí sórt ionadh ormsa i gcónaí agus mé i measc mBéarlóirí sa chathair seo agus, agus you know théis b'fhéidir oíche mór ólacháin agus daoine ina suí agus ansin duine, ag agus ag caint mar gheall ar an nGaeilge agus bhí siad chomh diúltach agus chomh bagarthach sin faoi mhionteanga nach raibh in ann aon dochar ar bith a dhéanamh dóibh agus agus mhothaigh mé i gcónaí an sort an teannas seo agus an an chiontacht agus an sort an bhagarthacht seo timpeall cúrsaí teangan agus is dóigh liom go mbaineann sé sin le hiarmhairtí faoi leith ó aimsir an drochshaoil agus an tráma sin agus cén fáth nach bhfuil ceist nach bhfuil an tráma seo pléite ag éinne sna ranna síceolaíochta atá againn in ollscoileanna na hÉireann. Tá sé cosúil le rún sa tsochaí leis agus bíonn an-drogall orainn aon rud a rá go poiblí faoin tráma seo agus cinnte Baineann an tráma teangan sin leis an tráma éiceolaíoch. Cén fáth go bhfuil, go mbíonn ciontacht ag baint leis an freagracht na timpeallachta? Cén fáth go mbíonn sort daoine, go mbíonn drochshuaimhneas orthu agus iad ag smaoineamh ar thionchar géarchéim na timpeallachta agus is dóigh liom go bhfuil dlúthnasc idir an dá cheann seo.
So, just chun teacht ar ais go dtí, is teideal na sraith cainte seo ná Slánú na Gaeltachta agus ar ndóigh, id leabhar do bhí tú níos mó ag scríobh faoi an teanga agus an éiceolaíocht ach ag féachaint ar an nGaeltacht mar éiceachóras inti féin so cad iad, conas a ndéanfá cur síos ar Gaeltacht áirithe, Agus cad iad na bunchlocha nó na próiseasanna nó conas a dhéanfá cur síos ar éiceolaíocht Gaeltachta? Agus tá dara cuid le mo ceist, like, conas a dhéanfá tomhas ar sin? Like, so sin an rud atáimid a cur mar dhúshlán ar an, an, go háirithe an gComhaontas Glas nó ar an, ar an rialtas ná nuair a bhíonn siad ag caint faoi táscairí folláine. So cad iad táscairí nó innéacsanna folláine do éiceachóras sláintiúil i nGaeltacht?
Bhuel tá daoine i bhfad níos oilte ná mé féin le hé seo a chothú, ceapaim, agus is dócha go mbeadh siadsan in ann you know freagra ceart a thabhairt duit maidir leis an ceist sin mar gheall ar éiceolaíocht teangan agus agus socheolaíocht. teangan. Ach ach ach rud a rith liomsa ná agus you know bhí mé ag ag ag smaoineamh ar ar you know theidil an an chomhrá seo anocht ehm you know cúrsaí éiceolaíochta agus agus slánú na Gaeltachta ehm agus you know you know cad ba chóir dúinn a dhéanamh? Sin an an ceist mhór a bhí ag Lenin what is to be done you know? Agus you know cad ba chóir dúinn a a dhéanamh maidir leis an ehm agus you know Is fear cathrach mé. Níl mé i mo chónaí sa Ghaeltacht, tá mé i mo chónaí taobh amuigh den Ghaeltacht agus níl fonn dá laghad ormsa bheith ag tabhairt ceachtanna do mhuintir na Gaeltachta, tá siad tá siad lánábalta a ndualgas a chomhlíonadh sa réimse sin. Ach rith sé liomsa go mb'fhéidir ba chóir smaoineamh a dhéanamh ar chúpla tionscnamh. Tionscnamh amháin, mar feicim go bhfuil ceist ó Sorcha Ní Chéilleachair mar gheall ar aos óg na Gaeltachta agus ceist, agus ceist na héiceolaíochta. Now ba bhreá liom go mbeadh, mar shampla, sraith éiceacholáistí sa Ghaeltacht. Sin, cuid acu, go mbeadh siad cosúil leis na coláistí samhraidh agus iad dírithe ar dhaoine a théanns go dtí na ceantair Ghaeltachta le linn an tsamhraidh agus go mbeadh siad ag déanamh staidéir ní amháin ar an nGaeilge ach ar an gceangal idir an Ghaeilge agus cúrsaí timpeallachta agus cothú na timpeallachta agus teicnící a bhaineanns le hinbhuanaitheacht agus le hathléimneacht, ach go mbeadh éiceacholáistí mar sin ann freisin d'aos óg na Gaeltachta, go bhfeiceann siad agus go dtuigeann siad an dlúthcheangal idir todhchaí eacnamaíoch agus todhchaí fisiciúil agus todhchaí sláinte na Gaeltachta agus an teanga atá acu ón gcliabhán. Ní rud teibí í an Ghaeilge, ní rud imeallach í ach agus cruthóimid sna coláistí seo cén sórt, mar tá you know tá tionscnamh sa chuid Béarla den den leabhar. Luaim an coincheap seo nó 'taking Irish outdoors' agus tá mé ag smaoineamh ar an sraith chláracha sin a bhí ar television nuair a bhí mé féin i m'fhear óg na blianta fada ó shin ná 'Amuigh Faoin Spéir'. Caithimis an Ghaeilge a thabhairt amuigh faoin spéir. Ach caithfimid an Ghaeilge a thabhairt amuigh faoin spéir, ní amháin sa Ghalltacht ach sa Ghaeltacht freisin. An dara smaoineamh nó an dara tionscnamh ná tá an-chaint i láthair na huaire sna Stáit Aontaithe, san Aontas Eorpach, san Áise mar gheall ar an beartas glas nua, gur go bhfuil an beartas glas nua seo á chraobhscaoileadh mar fhoinse postanna, mar fhoinse saibhris do dhaoine. Cén fáth, mar shampla, ná mbeadh you know beartas glas nua á réiteach ná á fhorbairt ag Údarás na Gaeltachta Am, go mbeadh sé seo ní amháin mar sort eireaball na muice, rud a chuireanns tú leis le deireadh polaisí, oh, diabhal, caithfimid rud éigin a scríobh mar gheall ar ar tionchar éiceolaíoch an tionscnaimh seo, ach go mbeadh ón tús, go mbeadh an rud lárnach maidir le le forbairt agus ag agus, you know, bheith ag smaoineamh. ar choincheap an bheartais seo. Agus b'fhéidir, you know, smaoineamh eile, mar mar tá sé sin luaite go minic, ná tábhacht na turasóireachta d'fhorbairt na Gaeltachta agus you know um ach you know um b'fhéidir Gabh mo leithscéal Michael tá brón orm ach tá an-fhonn ar cúpla duine teacht isteach Ok agus go bhfearr yeah so stopfaidh mé ansin yeah yeah yeah so does ach Máire Ní Choncheanainn má tá fonn ort tá brón orm bhí tú ag fanacht tamaillín, ní fhaca mé, an bhfuil tú ann? Tá mé ann a Sheáin. Yeah maith thú, ar aghaidh leat! Am díreach ag tógáil leis an ar an bpointe deireanach a rinne Mícheál ansin. Tá mé féinig ag obair ag in earnáil na hiar-bhunscoile i gceantar Gaeltachta agus bheadh an-dea-thoil ag leibhéal na hiar-bhunscoile maidir leis an t-ábhar atá sibh a phlé ó thaobh is dóigh athbhreithniú atá a dhéanamh ar chúrsaí i láthair na huaire ach sé an deacracht atá againne ag leibhéal scoileannaí Gaeltachta go minic go mbíonn ár gcuid lámha ceangailte de bharr daoine agus an dream agus na meithle a bhíonns ag cumadh na syllabus agus na sonraíochtaí Gaeilge ar ár son nach bhfuil siad ar an talamh ag leibhéal na Gaeltachta ní thuigeann siad na riachtanais atá ag an óige ins na ceantair Ghaeltachta, níl siad sásta a thíocht ar bord agus comhairle a lorg agus inchur a fháil uainne, na saineolaithe atá ag obair ag leibhéal na hiar-bhunscoile ins na ceantair Ghaeltachta. So tá fadhb ansin, tá folús ollmhór ansin. nach bhfuilfear a lorg ionchur saineolaithe, oideachasóirí, múinteoirí ag leibhéal na hiar-bhunscoile agus na bunscoile sna ceantair Ghaeltachta agus go bhfuilfear ag deachtú go bhfuilfear ag inseacht dhúinne ansin céard atá go maith dhúinne. Beidh sé ag tarlú sa gcóras tríú leibhéal, beidh sé ag tarlúint go dtí go dtiocfaidh athrú ollmhór ón mbarr anuas agus faraor ghéar nílfear ag éisteacht linn.
Tá Breandán ag iarraidh a ladhar a chur isteach ansin a Sheáin. Bhuel Breandán, ar aghaidh leat a Bhreandáin, go gearr más mian leat.
Sea, díreach, an féidir libh mé a chloisteáil? Is féidir? Bhuel, díreach mar eolas níos mó ná aon rud eile, tá tionscadal idir lámha ag Teacht Aniar le Tuismitheoirí na Gaeltachta maidir le modúl a thairiscint go iarbhunscoileanna Gaeltachta, modúl darb ainm Teacht in Inmhe, agus tá ceithre fho-mhodúl laistigh dó sin, ceann amháin acu Forbairt Pobail agus an ceann eile, is dóigh an ceann is tábhachtaí, ná cúrsaí an eiceolaíocht mar fhoinse féiniúlachta. Agus tá, táimid ag an staid anois go bhfuil creatlach na scéime scríofa agus tá duine á lorg againn le iomlánú a dhéanamh ar an gclár. So, tá rudaí ar siúl againn ar a laghad maidir leis an gceist sin. Bhí rud i bhfad níos ginearálta ba mhaith liom díreach a lua agus baineann sé leis leis an teanga mar mar theanga a bheadh saghas ar ar chun tosaigh más maith leat ins an tsochaí agus is cuimhin liom blianta ó shin i dTamhlacht d'eagraíomar d'eagraíomar roinnt cainteanna ag iarraidh daoine a mhealladh le teacht isteach bhí Cumann Gaelach a bhí againn ag an am agus leanaí a chur go dtí an scoil Santain an bhunscoil a bhí againn ansin agus tháinig an cainteoir seo lá amháin agus nó oíche amháin agus labhair sí maidir leis an nGaeilge agus dúirt sí bhuel an rud mór a bhaineann leis an nGaeilge nach mbaineann le abair Spáinnis nó Fraincis ná níl aon athrú cultúir ann. Agus bhí mé ag smaoineamh bhuel cén fáth a mbeadh daoine ag foghlaim teanga muna bhfuil aon athrú cultúir ann? Agus sa dara háit tá athrú cultúir ann sa mhéid is go bhfuil litríocht na Gaeilge ann agus daoine go bhfuil fáil acu ar an litríocht sin, an litríocht chomhaimseartha chomh maith, tá rud éigin sa bhreis cultúrtha an-tábhachtach acu. Ach mar a bhaineann leis an ngnáthshaol, tá an saol a bhí a bhí éagsúil, mar shampla sa nGaeltacht, an fheilméaracht agus an iascaireacht agus mar sin de, an saol traidisiúnta, tá sé imithe. agus feictear dhomsa go bhfuil cúrsaí eiceolaíochta, go dtabharfaidís deis iontach do mhuintir na Gaeltachta a bheith chun tosaigh ach na bealaí a fháil chun é sin a dhéanamh agus bhí smaointí an-mhaith ansin ag Michael. Agus chomh maith leis sin, is bealach, más féidir é a dhéanamh agus chonaic mé an nóta atá ag Sorcha nach bhfuil an ceangal idir cúrsaí teangan agus cúrsaí eiceolaíochta tar éis dul i bhfeidhm ar dhaoine óga ach is gá é sin a dhéanamh. Ach tugann sé deiseanna iontacha saghas an cultúr na Gaeltachta a chur chun tosaigh sa tír seo.
Go raibh maith agat, a Bhreandáin. Feicim go bhfuil ceist ag Enda Ó Catháin. N'fheadar, Enda, ar mhaith leat an ceist a chur, le do thoil, má tá tú ann. An bhfuil tú ann, Enda?
Tá mé anseo a Sheáin, go raibh maith a't. Oíche mhaith a chairde, an-leabhar a Mhichael, comhghairdeas leat agus buíochas. An cheist atá agamsa ná an céim chun tosaigh nó a mhalairt ar fad an scéala maidir le hateangairí a chur ar fáil ag na Gardaí le freastal ar dhaoine ar mian leo an Ghaeilge a úsáid?
Bhuel is is dóigh liom gur céim chun tosaigh atá ann mar sa mhéid is dóigh liom féin ba chóir go mbeadh an dualgas sin ar na Gardaí an Ghaeilge a úsáid i gceantair Ghaeltachta. Mar bhí mé ag caint mar gheall ar éiceachóras teangan agus rud bunúsach a bhaineanns le héiceachóras teangan ná go mbeidh chuile ghné den suíomh clúdaithe ag an teanga sin agus sin cuid bhunúsach de shaol an duine ná cúrsaí slándála agus ba chóir go mbeadh leibhéal ceart teanga ag na Gardaí atá ag feidhmiú sna Gaeltachtaí agus gan ag a bheith ag brath ar ateangairí nó mar tá staidéar déanta agamsa ar obair ateangairí i dtíortha agus i dteangacha eile agus tá sé iontach deacair bheith ag brath ar obair ateangairí agus a bheith ag súil le gairmiúlacht áirid. Agus is dóigh liom do cheist Enda, go mbrathann sé sin ar bhealach leis an méid a bhí á rá ag Máire ansin mar gheall ar sórt ionchur muintir na Gaeltachta, ins na cinní sin a bhíonns á ghlacadh ag an rialtas nó ag ranna éagsúla ná bunphrionsabail na héiceolaíochta, ná freagracht áitiúil, go mbeadh an. an rud a bhaineanns leis an bpobal áitiúil, ba chóir go mbeadh ionchur leanúnach ag an bpobal sin ar na cinní, na rudaí a tharlaíonns. Mar shampla, tá. leagan áirid den éiceolaíocht atá glan dall ar na cúrsaí freagrachta seo, comhlachtaí móra ag cur muilte gaoithe in áit faoi leith i measc pobal faoi leith agus gan comhairle dá laghad a fháil ó mhuintir na háite maidir le le húsáid, le brabús, le toradh na muilte gaoithe sin. Mar sin, is dóigh liom go mbaineann cúrsaí éiceolaíochta ní amháin le cúrsaí eacnamaíochta, le cúrsaí tithíochta ach fós le cúrsaí riaracháin, le cúrsaí flaithis, le cúrsaí rialtais agus nuair a fheiceann tú go bhfuil an Ghaeilge agus an Ghaeltacht sa chlár rialtais luaite ar leathanach a hochtó naoi agus sin agus na Glasaigh sa rialtas agus tá agus níl tagairt dá laghad ann don cheangal idir an timpeallacht agus an teangain agus is dóigh liom ba chóir dúinn an rud sin a athrú go huile is go hiomlán mar is dóigh liom de bharr na géarchéime a luaigh mé níos luaithe, níl an dara rogha againn. Caithfimid dul sa treo sin. Tá ár dtodhchaí ag brath ar sin. Go raibh maith agat, a Mhichíl. So, táimid, níl ach cúpla nóiméad fágtha, ach tá, ceapaim go bhfuil a lán saibhris fós i bhur gcinn, mar a déarfainn. Agus ba bhreá liom é sin, like, an bhuain sin a bhailiú i slí éigin. Tá fonn orm freisin ligint do Conchúr Ó Giollagáin, so b'fhéidir go raghaimid nóiméad nó dhó thar an am, ach, Fhad is tá, b'fhéidir, Conchúr ag cur na ceiste mar ceapaim gur fiú é. Ba bhreá liom a rá libh, an tseachtain seo chugainn beidh painéal againn agus beimid in ann díospóireacht a dhéanamh ar na rudaí atá ag baint leis an chaint anocht. So beimid ag plé cúrsaí éiceolaíochta arís ach Más mian libh, agus ba bhreá liom, go bhfeicfimis an bhuain sin, má tá aon tuairim a tháinig suas anocht a thaitin libh nó a spreag sibh, go gcuirfeadh sibh é san chat. B'fhéidir nach ceist é, b'fhéidir gur rud just beag beag. Nó má tá aon rud nár thaitin libh nó go bhfuil sibh amhrasach faoi, cuir é sin ann freisin. Agus is féidir linn iad san go léir a bhailiú agus déanfaimid smaoineamh orthu agus beidh sin mar chlár againn an tseachtain seo chugainn munar mhiste libh. So idir an dá linn, má fhad is atá sibh, is féidir libh an multitasking sin a dhéanamh is dóigh liom agus b'fhéidir Conchúr an gcuirfeá do cheist go Michael le do thoil má tá tú ann. An bhfuil tú ann Conchúr?
Tá, go raibh maith agat a Sheáin. Go raibh maith agat féin a Mhichíl, bhain mé an-tairbhe as an gcaint sin. Bhuel, tá na ceisteanna ansin a Mhichíl, ceist ilchodach is dóigh, agus an rud atá mé a rá ansin, an leor an feasacht na héiceolaíochta inti féin le próiseas sóisialta an dul i léig sa nGaeltacht a chur ar mhalairt treo agus ansin, Céard iad na réimsí idéolaíochta a bheadh comhthreomhar le, agus seo frása ón éiceolaíocht, milleadh gnáthóg soch-chultúrtha na nGael a stad? Mar sin atá ag tarlú sa nGaeltacht. Is dóigh le gach rud a tharraingt le chéile tá sé sa tríú ceist ansin, cén chaoi a nascfar feasacht na héiceolaíochta le hathruithe sóisialta agus polaitiúla a thiúras cosaint do sheasmhacht pobal urlabhra na Gaeilge? Yeah, go raibh míle maith agat, Conchúr. Sin an-cheist go deo. Is dóigh liom féin. go gcaithfimid an coincheap nó coincheap na héiceolaíochta a fheiceáil i dtreo i bhfad níos leithne ná mar sórt an gnáth léamh ar ar an gceist. Mar shampla, uaireanta ceaptar gurb ionann an éiceolaíocht agus an. na crainn, na héin, na plandaí, an tsórt, an domhan nádúrtha. Ach go bunúsach, an eolaíocht pholaitiúil, baineann sé sin le cúrsaí daonlathais, le cúrsaí freagrachta, le cúrsaí féiniúlachta, le cúrsaí ionadaíochta. Sé sin a rá, nílimid ag caint, ní amháin mar sórt, mar ghné nó feidhm faoi leith, táimid ag caint faoi fís iomlán ar an saol, fís atá bunaithe ar rannpháirtíocht atá bunaithe ar dhaonlathas, atá bunaithe ar fhreagracht, atá againn maidir leis an domhan atá timpeall orainn, an domhan daonna agus an domhan nádúrtha. Agus is dóigh liom féin, a Chathaoirligh, chun an. chun cúrsaí teangan sa Ghaeltacht agus sa Ghalltacht a chur i dtreo eile. Caithfimid an fhís níos iomláine seo den éiceolaíocht a chur ar fáil don bpobal i gcoitinne. Ach ní foláir is dóigh liom uair a chloig a thabhairt chun freagra ceart a thabhairt ar an gceist fíorspéisiúil sin. So b'fhéidir gur féidir linn, agus tá súil agam go mbeidh tú ann an tseachtain seo chugainn, ach b'fhéidir gur féidir linn dul níos doimhne sa cheist an tseachtain seo chugainn. Ach Tá, tá. Go minic deirim, uaireanta tá an cheist níos tábhachtaí ná an freagra. Tá sé, tá sé deacair ceist mar sin a fhreagairt. So, táimid imithe cúpla nóiméad thar a hocht a chlog agus dúradh liom go mba chóir dom críochnú mar tá dualgais difriúla againn go léir agus níl aon rud níos measa ná dul thar fóir leis an am so ar bhur son ba bhreá liom buíochas a ghabháil le Michael agus le Breandán ar ndóigh agus Martin a chuireann an rud so go léir le chéile agus daoibhse lucht éisteachta agus lucht féachana agus tá súil agam gur bhain sibh tairbhe as. Fágfaimid an chat fós ar oscailt agus má tá fonn oraibh aon cheist agus mar a deirim uaireanta tá an cheist níos tábhachtaí ná an